wawawawa masana abwino ndine nesta the black teacher hey, ulendo uno ndabwera ndi update komanso uh, kuyankha funso eti hey, eh, titha kunena kuti kuyankha funso eh, kuti ena adziwepo chinthu mwina chimene samadziwa mbuyomo nkhani yake yomwe ndikufuna tiyankhe lero ndi nkhani yokhuzana ndi hezbollah mm. hezbollah tamva kuti israeli ikulimbana ndi hezbollah ku lebanon tamvanso zonena kuti irani Chifukwa chimene a America amadana ndi Iran ndi chifukwa choti Iran imapanga sponsor ma terrorist, magulu monga Hezbollah. Ndiye wina wandifunsa kuti kodi a Black Teacher, kodi Hezbollah, Hezbollah iyi ndi ndani? Okay? Eh, kodi ku Lebanon, bomalo ndi Hezbollah? Hey, ndiye ndifuna ndifotokoze pamenepa nkhani ya Hezbollah. Mm, Hezbollah si boma la Lebanon ayi. Koma Hezbollah imakhala mu Lebanon. Okay? Dzulo ndinakamba zoti Israeli ndi Lebanon akumana kukambirana maso ndi maso kwa nthawi yoyamba chikumanireni komaliza mchaka cha 1993 1993 Akuluakulu, zaka 30 tu zadutsa. Israel ndi boma la Lebanon sanakumanepo kukambirana china chilichonse kukhali kukhazikisana pansi directly no kuchokera 1993 ndiye dzulo America inabweretsa inabweretsa pamodzi ku Washington kukumana kuti akambirane ndiye titanena kuti Hezbollah mtsogoleri wake wauza a boma la Lebanon kuti lisapange zimenezi eya lisakambirane ndi Israel ndiye Hezbollah ndi ndani hey. amwene mawu oti Hezbollah amathandauza kuti chipani cha Mulungu hey, the party of God chipani cha Mulungu hey, mawu oti Hezbollah mm. ndiye Hezbollah ndi gulu la mashia hey, Islam koma mashia Islam Mwakumbukira tinakamba kale zoti ku Chisilamu kuli Sunni Islam ndi kuli Shia. Shia likulu lake ndi la ku Iran. Ndiye ku Lebanon ukuku kuli ma Shia ndithu. Ok? That's number one pofunika mupamvese. Uh, ndiye gulu la ma Shiali koma aku Lebanon anakhazikisa chipani chifukwa ku Lebanon kuliso democracy eya democracy zipani kuli multiparty mm ndiye ma shiawa adakhazikisa chipani chawo chimene anachitchula kuti hezbollah ndikuchitchula kuti the party of god ok ndiye chipani chimene cha, cha hezbollah chi chifukwa choti ndi a shia islam amamvana ndi islamic republic ya ku irani chifukwa islamic republic ya ku irani ndi ya shia islam ndi chifukwa chake islamic republic ya ku irani imathandiza hezbollah monga chipani cha shia so cha mashia anzawo koma aku leba aku lebanoni now hezbolayi si chipani wamba yayi hezbolayi ndi chipani koma chipani chake chimakhala cha mamilitant eh iwowa anadzitchula kuti iwo ndi ma fighters ma militants ndiye ndi chipani koma chinapanga boma lakenso lalokhaso mkatikati mwa dziko la lebanoni mmene kulili ku malawi chipani china chake chipezeke kuti chapanga milita military wing yake achinyamata kuwapanga recruit kuwapanga train achi, chipani chija nkumakhala ndi ndalama zochokera ku iran chipani chija mu, mu dziko muja ndikukhalanso ndi support ya mashia chifukwa hezbollah yitu ili ndi support ndinakuonesani chithunzi ichi onsewa masapoti a hezbollah ndi mashia muslims okay now chipani ichi chili ku parliament koma chimakhala ndi military wing yake And boma la Lebanon limalolera kuti Hezbollah ikhale ndi zida, military wing yakeyi, chifukwa kuti ayilande zida ndiye kukha, kukhala no civil war, Hezbollah iyamba kulimbana ndi boma la, asilikali a boma, ndiye amangowasiya iwo aja a Hezbollah ndikumakhala m'dziko muja ndi zida zawo. Eya, ndiye u militant wu ndi wachani? U militant wu iwowo umakhalano wolimbana ndi Israel. Iwowa amakhulupirira kuti Israel malo aja, dziko lija silimayenera kukhazikitsidwa iyayi, silimayenera kukhala Israel. Ndipo Israel ikamatenga malo kwa ma Palestina, Hezbollah ndi imene imakhala ngati ikulimbana ndi Israel. Ndiye iwo amanena kuti zokambirana ndi Israel sizitheka chifukwa Israel imabwera ndi force, ndiye ifenso tipitenso ndi force. Mwaona eh? Ndi pameneno ku Palestine komwe kuja kuli gulu lina lija lotchedwa Hamas. Gulu lina lotchedwa Hamas lija, limene lija ndi chimodzimodzi Hezbollah. Ku Palestine kuli boma la Palestine Koma kuli chipaninso chimenechi cha Hamas chimene chinapanga gulu lawo ndiye chimalandiranso chithandizo kuchokera kuti? Ku Iran. Onsewa ma Shia Islam. Eee! Mwaiona? Yes. So, chifukwa choti Hezbollah ili mu Lebanon and imakhala ndi mphamvu kwambiri, nthawi zina imapezeka kuti yawina chi, zisankho zija kwambiri, ndiye kupali kumapanga control parliament. Hey, eh, mpaka kumayendesa dziko lijano Hezbollah sopano nanga si ndi, ndi democracy iwo wawina majority eti koma padakali panopa boma la Lebanon ndi Hezbollah ndi zinthu za separate ndiye kukambirana kumene akukambirana Israeli ndi boma la Lebanon ndikunena kuti boma la Lebanon likufuna lipeze lipeze chilolezo chonena kuti mwa lokha lipange dilu ndi Hezbollah awalande zida a Hezbollah asakhalenso omamenyana ndi Israeli ayi Mwaona eti? Eh, nkhani yake ili choncho ya Hezbollah. Ngati simmadziwa za Hezbollah, Hezbollah ndi imeneyoyo. Eyetu. Ndiye ku, ku Iran kuja amakokomeza. Ku Iran kuja kumakhala ndithu training ya Hezbollah. Kuma ku Iran komwe amasankhanso makomanda oyang'anira Hezbollah, oyang'anira Hamasi, eyetu ndi chifukwa chake Iran ija even maneba ake samakhala nayo bwino chifukwa amatha kulowa mu dziko la neba muja ndikubweresamo Shia Islam ndinanena kale kuti ku Middle East kuja yayikulu ndi Sunni Islam nde iwowa a Shia Islam akabwera amakonda kukhala ma militant eh amakonda kukhala ma militant nde amatha kulowa mdziko mwanu muja iwo ndikuyambisa kagulu kawo eh kachipembezonso kachipembezonso Mwaonatu ndichifukwa chake Iran, inu osapota Iran, inuyo muizidziwa zimenezizi chifukwa inuyo ndinu asilamu enanu eti ee komano inuyo ndinu asilamu achi Sunni eti ee ndiye muzidziwa kuti kuli asilamu achi Shia amene kaganizidwe kawo even asilamu anzawo achi Shuni achi Sunni samakhala nawo comfortable bwinobwino iyayi samakhala nawo comfortable ii hmm. Mpaka Zati Hussein ndunena zoona ndikunena zinthu zoona eh ndinakamba kale kuti za zipembedzo izizi muzikhala otakasuka kuzimvetsa nkumazikamba ndiye mumamasuka cheti bwationa ife anthu akukamba za Papa ife Akatolika anthu akukamba za Papa ena aku- aku- akunyoza Papa athu tikungwayang'ana tikungwayang'ana za zipembedzo izizi umafunika kuzimvetsa usayikepo kwambiri ma feelings kwambiri uyikepo ubongo uganizire Hezbollah ndi imeneyo Hamas ndi imeneyo hey. Eh, nde ukayiganiziranso from mbali inayi Israeli zimene imapanga Israeli zimalimbikisa awa a Hezbollah awa ndi a Hamasiwa kuti azikhala ndi moralo chifukwa Israeli ikamachita nkhanza anthu aja amakhala desperate anthu aja akamakhala desperate amanena kuti amene angamenyane ndi Israeli ife tisapota Ndiye ma Hezbollah ndi ma Hamas awa aja amayamba kuoneka ngati ma hero kwa anthu amene akupangidwa oppress ndi Israel. Chifukwa Israel ikuwazunza anthuwa nde anthu aja amayamba kuona ngati Hezbollah ndi Hamas ndi ma hero ozawapulumutsa. Ndi mmene zimakhalira. If you didn't know, now you know. It's me, Nesta, the black teacher. Tsiku labwino.